Agus dochreidte, le rá, crazy or unbelievable to say, ach seo eagrán uimhir a 99, episode number ninety nine. Dochreidte, domsa ar aon nós, for me anyway, because mothaíonn sé cosúil le, b'fhéidir, coicís ó shin nó trí nó ceithre sheachtain ó shin go raibh muid ar eagrán uimhir a seachtó, seachtó a dó, thart air sin, so I don't know where the time has gone, níl a fhios agam cén áit a bhfuil an t-am imithe ach tá muid anseo agus tá muid beagnach, beagnach ag episode nó eagrán uimhir a céad, so almost at episode one. hundred ach caithfidh mé maireachtáil have to survive seachtain amháin eile roimh gur féidir linn smaoineamh faoi sin before we can think about that but crazy nothing too special next week for the hundredth episode ní bheidh aon rud ró-speisialta an tseachtain seo chugainn le haghaidh eagrán uimhir a céad. But we'll definitely be reflecting a bit, gan dabht beidh mé ag déanamh machnaimh ar Gaeilge Weekly agus 100 episode, 100 eagrán de Gaeilge Weekly déanta againn go dtí seo. B'fhéidir go bhfuil sibh ag smaoineamh cén fáth a ndeireann tú eagrán agus ansin episode agus is dócha As Gaeilge, is féidir leat an dá fhocal a rá, can say the two words, anois b'fhéidir episode níos éasca chun tuiscint easier to understand, episode ach eagrán really de ghnáth nuair atá tú ag labhairt faoi podcast, faoi phodchraoladh, de ghnáth deirtear eagrán so eagrán beagainín níos líofa, beagainín níos fearr ach má deireann tú episode. fós beidh gach duine in ann é sin a thuiscint agus fós deireann a lán daoine episode, you know, 100% ceart, just b'fhéidir beagainín níos líofa, beagainín níos nádúrtha, a bit more natural, a bit more fluent chun eagrán a rá. Ach ar aon nós, níl mé anseo chun labhairt faoin nGaeilge, tá mé anseo chun labhairt trí mheán na Gaeilge, not here to speak about Irish but to speak through the medium of Irish, Agus an tseachtain seo, tá actually agenda scríofa síos agam, tá plean, bhuel, rough plean ar aon nós, scríofa amach agam don seó an tseachtain seo and use it kind of as a jump off point, going to talk about an deireadh seachtaine agus go háirithe inné, tá mise ag taifeadadh ar an Luan, cén dáta, an séú lá is fiche, mí Bealtaine, 2025. I don't know why the year is important, níl a fhios agam cén fáth a bhfuil an bhliain tábhachtach. I sometimes pre-record by more than a few days, but never a full year in advance, ní, you know, bliain iomlán roimh ré. Ach yeah, taifeadadh ar an Luan so inné, Dé Domhnaigh, bhí mé ag féachaint ar dhá rás, An an-mhór, is é domhan nó saol an motorsport so I was watching two very big races yesterday in the world of motorsport. Bhuel, I watched one in its entirety another one just watched the end of it so ceann amháin, you know, bhí mé ag féachaint ar an rud iomlán agus ansin an ceann eile just bhí mé ag féachaint ar an gcuid deireanach de. ansin in Indianapolis. So dhá rás caithfidh mé é seo a mhíniú have to explain this. I motorsport ginearálta tá trí rás atá mar is dócha na trí rás is mó i motorsport. So there's three races that are very much the biggest races, the Triple Crown it's called, but they're all in different disciplines, tá siad ar spórt nó catagóir difriúil. So tá 24 Hour of Le Mans agus bíonn an rás sin ar siúl Ceapaim mí Meithimh nó mí Iúil, níl mórán really ar eolas agam faoin rás sin, níor fhéach mé ar an rás sin roimhe seo, I'd never watched that race up until now and I might watch it this year but bíonn sé ar siúl ar feadh ceithre uair is fiche, it's on for a full day, for twenty four hours. Bíonn triúr tiománaithe ag gach foireann agus bíonn siad ag athrú na dtiománaithe i rith an lae agus i rith na hoíche, so every kind of driver does a few hours stints. two or three hours, then they swap at a pit stop, so dhá nó trí uair an chloig, ansin déanann siad swap ag an pit agus mar sin de. So that's on and that's a really big one in endurance racing, so bíonn sé sin ar siúl i mí Iúil nó mí Meithimh, níl 's agam, b'fhéidir go mbraitheann sé ar an mbliain, maybe it depends on the year. Ach freisin tá an Monaco Grand Prix, ceapaim sin an ceann b'fhéidir is cáiliúla gan dabht in Éirinn agus timpeall na hEorpa. sin an ceann is cáiliúla so sin an Monaco Grand Prix sa Formula a hAon, in Formula One, F1, agus chomh maith leis sin bíonn an Indy Five Hundred so sin Five Hundred Miles of the Indianapolis Speedway thall in Indianapolis sna Stáit Aontaithe ar an Oval so ní saghas cúrsa é cosúil le Monaco le a lán cúinní difriúla just Oval nó Speedway a ghlaotar air go minic so An rud beagainín aisteach, agus ní thuigim cén fáth, a bhfuil sé cosúil leis seo, ach bíonn an Monaco Grand Prix agus bíonn an Indy Five Hundred ar siúl ar an lá céanna. Now, ar ndóigh, tá na rásaí seo i gcatagóirí difriúla, they're on in different categories, different disciplines, so, you know, it's not like drivers are trying to do both on the same day, níl sé cosúil go bhfuil tiománaithe ag iarraidh an dá cheann a dhéanamh ar an lá céanna, ní ar chor ar bith. Ach. Níl fhios agam cén fáth a bhfuil siad ar an lá céanna nó tá siad ar siúl ar like uaireanta dhifriúla so is féidir leat mar fan, mar duine ag leanúint an dá spórt nó an spórt amháin agus an dá saghas disciplines, is féidir leat féachaint ar an dá rás you can watch the two races cause Monaco's on first and then cause the time difference mar gheall ar an difríocht ama bíonn an Indy five hundred i ndiaidh sin b'fhéidir de ghnáth tosnaíonn an Indy five hundred b'fhéidir ag dhá uair nó dhá uair go leith a chloig tar éis a chríochnaíonn an Monaco Grand Prix. So is féidir leat féachaint ar an dá cheann agus bhí na rásaí sin ar siúl inné. Bhuaigh Lando Norris an Monaco Grand Prix agus ansin bhuaigh Alex Palou, as an Spáinn actually, as Barcelona ceapaim, an Indy Five Hundred thall ansin sna Stáit Aontaithe. Agus ní mé i ndáiríre faoi na rásaí, iad féin nó na buaiteoirí nó aon rud mar sin, mar cinnte nach bhfuil suim ag a lán daoine ag éisteacht leis seo i Motor Sport. Cinnte go bhfuil daoine éigin, roinnt daoine, agus tá, tá suim acu, ach ní gach duine nó ní an chuid is mó de dhaoine, nó ní aon rud fiú cóngarach leis sin, not even anything close to that.

as an Spáinn, bhuel, seo just timpeall na hEorpa, ach freisin tá leaid as Ceanada, tá leaid as an Bhrasil, i Meiriceá Theas, leaid as an Airgintín agus an Astráil, so áiteanna dhifriúla timpeall an domhain. Ach an chuid is mó, gan dabht leath, ach ceapaim níos mó ná leath de na tiománaithe, maybe more than half actually of the racers, of the drivers, tá siad ina gcónaí i Monaco. Agus tá Monacó an-an-an-bheag, like, tá Monacó b'fhéidir, níl fhios a'm cé chomh mór agus atá sé ach micronation atá i gceist ceapaim, tar éis an Vatican City, tar éis Cathair Vatacáine, tá Monacó mar an tír is lú ar domhan nó b'fhéidir an dara

a country agus níl an níl clue agam really I don't really have a clue ach mar gheall nach mbíonn orthu na daoine ina gcónaí ansin mar gheall nach mbíonn orthu because they don't have to cánacha a íoc nó íos íoc as cánacha because they don't have to pay taxes or pay for taxes ansin i Monaco a lán daoine saibhir téann siad ansin agus sin an saghas residence atá acu sin Fáth amháin, agus b'fhéidir an fáth is mó, nó ceann de na fáthanna nó na cúiseanna, one of the biggest reasons, is mó a bhíonn na tiománaithe, nó a lán de na tiománaithe, ina gcónaí i Monaco. Ach chomh maith leis sin, you know, an chuid is mó de na rásanna i F1, bíonn siad ar siúl san Eoraip. So tá sé an-éasca má tá tú i Monaco ó thaobh tíreolaíochta de, from a kind of geographical point of view tá tú cóngarach le chuile áit agus tá sé éasca chun dul go dtí an Ghearmáin, go dtí an Fhrainc, go dtí an Spáinn, go dtí an Iodáil, go dtí an Bhreatain, go dtí na áiteanna ina bhfuil na rásaí ar siúl, to the places where the races are on, you know i gcomparáid le bheith i do chónaí sna Stáit Aontaithe, in comparison to living in the US and. apart from the three races that are on in the US every year, you're travelling ten hours, if not more, to every single other one. So seachas na trí rás a bhíonn ar siúl sna Stáit Aontaithe gach bliain, in Austin agus Las Vegas agus Miami, chuile cheann eile tá tú ag taisteal b'fhéidir deich uair ar a laghad san eitilt agus tá tú ag íoc a lán airgid as eitiltí príobháideacha, private,

Tá St Peter's Basilica ar St Peter's Square agus seans go bhfuil tú chun an Pápa a fheiceáil, nó Monaco mar gheall go bhfuil sé chomh saibhir agus an, na boats ar fad, the, all the boats that are there and it hasn't changed much over the last fifty years, níl sé athraithe go mór le caoga bliain anuas because there's not much space to change it, níl mórán spáis acu ansin chun é a athrú. So ba mhaith liom dul chun é a fheiceáil agus ar ndóigh mar fan ollmhór den F1, as a kind of very big F1 fan, it'd be so cool to walk around the circuit mar, you know, an circuit ansin, sin just na sráideanna atá acu, but just the streets that they have really, it's not like, oh, tá purpose-built circuit, just dúnann siad na sráideanna, ar feadh deireadh seachtaine amháin for a one weekend a year agus bíonn an F1 ar siúl ansin so bheadh sé 100% saor in aisce chun siúl timpeall agus siúl timpeall na sráideanna agus siúl timpeall an track agus a lán daoine téann siad ansin agus b'fhéidir faigheann siad rothar don lá they get a bike for the day and they cycle the track or the track layout. and don lá. Bíonn tú ansin le gnáthcharranna, you're there with normal cars and, well not commuters, but you know, people going about their everyday lives agus just gnáthdaoine ag déanamh na ngnáthrudaí gach lá, ag tiomáint timpeall na háite. So bíonn sé sin ar siúl agus yeah, b'aoibhinn liom dul, you know, Monaco an-an-chostasach so má tá mé chun dul lá éigin, if I go someday, tá mé just chun dul ar feadh literally an tráthnóna nó lá amháin, níl mé chun fanacht thar oíche, nó ní cheapaim go bhfuil mé fiú chun, bhuel, b'fhéidir béile amháin ansin, lón amháin in áit shaor, ach tá tú ag labhairt faoi, you know, even most places there, a main course probably eighty, ninety euro at least, ochtó nó nócha euro ar a laghad, seans i bhfad níos mó, maybe a lot more, I'm not sure, I saw F one drivers when they went for dinner once in Monaco, the bill

dhá mhíle déag, ceapaim, twelve thousand euro nó thart ar an bpraghas sin. Now, tá an t-airgead ag na tiománaithe ar fónamh, bíonn siadsan ag tuilleamh a lán airgid, tá tú ag labhairt faoi b'fhéidir deich milliún in aghaidh na bliana, Verstappen, Alonso, Hamilton, na tiománaithe is fearr, bíonn siadsan ag fáil níos mó, b'fhéidir tríocha milliún in aghaidh na bliana agus ansin sponsorships, you know, urraíocht. a fhaigheann siad chomh maith leis an base salary chomh maith leis an gnáthphá as well as the kind of normal pay, normal pay, thirty million a year, but the normal contract, let's say, an gnáthchonradh atá acu. So tá an t-airgead acu cinnte agus ar ndóigh tá siad ina gcónaí i Monaco nó cuid mhór acu, the ones that don't live in Monaco normally live in Switzerland, na tiománaithe eile nach bhfuil ina gcónaí i Monaco tá siad ina gcónaí san Eilvéis, I think similar thing there. an rud céanna ansin nó rud cosúil leis sin ansin, ní bhíonn siad ag íoc mórán cánacha. Seachas, ceapaim, nuair a bhíonn na rásaí ar siúl in áiteanna difriúla ar fud an domhain, b'fhéidir go bhfuil orthu cánacha a íoc sna tíortha sin, so because of that it's even more important not to pay taxes where you're living, tá sé fiú níos tábhachtaí gan a bheith ag íoc cánacha an áit ina bhfuil tú i do chónaí mar tá tú ag íoc i Singapore, tá tú ag íoc

But I'd imagine there's a lot of things in Monaco that would really annoy me, a lán rudaí i Monaco a chuirfeadh isteach orm. Mar I guess in general, I don't mind if somewhere is expensive, is cuma liom má tá áit éigin you know níos costasaí, mar sin an chaoi a bhfuil sé sa saol agus de ghnáth má théann tú áit cosúil leis an Danmhairg, an tSualainn, Denmark, Sweden, Éire, fiú, Ireland even, agus tá sé costasach, yeah, tá na daoine ag, ag tuilleamh níos mó, people are earning more, so de ghnáth ní bhíonn mórán difríocht really idir tíortha difriúla, it's not really relatively much of a difference between different countries in Europe anyway, san Eoraip ar aon nós. Ach, like, áit éigin cosúil le Monaco níos mó ná a bheith costasach,

an méid sin millionaires ina gcónaí anseo agus tá radharcanna dochreidte agat, tá na báid ansin, you've the harbour and the boats an cé agus gach rud eile agus yeah like ní féidir leat a bheith ag smaoineamh oh ba cheart go mbeadh an áit seo saor nó ba cheart go mbeadh gnáthphraghsanna ag an áit seo, ar ndóigh of course beidh sé costasach agus ba cheart go bhfuil sé costasach freisin mar tá an t-airgead ag, ní ag gach duine ach an an chuid is mó de na daoine ina gcónaí ansin, most people who live there have the money for that anyway, so that's fine. But more so the exclusivity of it, or is even, nuair is, ní is aoibhinn liom, is fuath liom rudaí cosúil leis sin, fiú ag féachaint ar cúpla rud, cúpla físeán a chonaic mé i Monaco agus tá sé chomh like, Ar ndóigh, tá daoine ag íoc a lán airgid a bheith ansin agus tá siad ag iarraidh go bhfuil cuma cool orthu agus go bhfuil clú agus cáil orthu, they want to look cool and they want to kind of be renowned and admired and stuff like that and they want to make it out maybe that they're more famous than they are, tá siad ag iarraidh an íomhá sin a chur amach go bhfuil siad níos cáiliúla ná mar atá siad. you know, sa fíorshaol, or mar atá siad i ndáiríre than they are in real life or than they are in reality agus an méid, you know, cad, an wristband seo a bheith agat chun dul isteach sa zone VIP seo agus ansin cinnte, like, tá sé chomh deacair chun gnáthbhéile a fháil in áit cosúil le Monaco, it's probably so hard to get a normal meal somewhere like Monaco, cinnte gach rud tá sé like, pasta mar shampla, ní fhaigheann tú ach píosa beag pasta, fós tá ocras an domhain ort tar éis duit an pasta a ithe, you're still really hungry after eating the pasta, it's just, it's a hundred euro because there's nice presentation and it's a fancy place and, you know, áit ghalánta atá i gceist ach níl an seirbhís go maith, níl siad deas leat agus níl 's a'm, ní raibh mé riamh ansin, I was never there, so maybe it's not true, seans nach bhfuil sé seo fíor.

you know an taithí really atá i gceist fós tá mé chun an béile seo a ithe agus fós beidh ocras orm tar éis dom an béile a ithe so cén difríocht a dhéanann sé what difference does it make if it's lit on fire they let off this little sparkler coming out of it when it gets to the table b'fhéidir le haghaidh daoine eile maybe for other people they like that but for me I'm like if I'm going to eat a meal I'm going to okay great good presentation is nice agus tá sé go deas nuair tá cuma cuma deas ar an bia agus ar an bpláta ach sure to eat it you're gonna have to take it apart anyway caithfidh tú é a bhrisiú suas chun é a ithe ar aon nós you know so rudaí cosúil leis sin nó just VIP zones in general agus arís listen má tá an t-airgead agat chun dul isteach ansin agus tá an taithí go maith the experience is good ach ceapaim an méid rudaí sin agus baineann siad just le, ag, arís, ag iarraidh íomhá a chur amach, wanting to put an image out there, go bhfuil níos mó airgead agat, agat ná mar atá. Fiú na laethanta seo, ceapaim, níl an t-airgead róthábhachtach na laethanta seo, money isn't that important nowadays with a lot of these people, it's more so clout, mar a deirtear i mBéarla, agus is dócha an, an clú atá ort, the kind of reputation you have, sin an rud is tábhachtaí agus. like go feictear thú that you're seen in áit éigin le daoine eile le VIPs bhí Jeff Bezos ansin inné agus bhí Zinedine Zidane ansin bhí Kylian Mbappé bíonn níos mó celebrities agus níos mó daoine cáiliúla ag dul go Monaco ná aon Grand Prix eile I mean gach Grand Prix mar gheall go bhfuil a lán saghas glamour

Ach, yeah, and there's a lot of rudaí cosúil leis sin, you know, fiú cúpla uair i mo shaol, bhí mé i VIP area, b'fhéidir ag imeacht, imeacht spóirt, maybe at a sporting event, nó ag club oíche, at a nightclub or something, just mar gheall go raibh aithne agam ar dhuine éigin, because I knew someone, or b'fhéidir bhí mo chara ag obair ansin, my friend might have been working there, and I was allowed to go into the VIP or some type of special area, agus de ghnáth, sin, domsa ar aon nós, an áit is measa chun a bheith, the worst place to be, nó an áit nach bhfuil aon chraic ann ar chor ar bith, the place where there's no crack at all. Because it's just, again, people there wanting to show something, daoine ansin ag iarraidh rud éigin a thaispeáint, agus ní thaitníonn sé sin liom ar chor ar bith, you know. Domsa, mar shampla, i gclub oíche, in a nightclub, i bhfad níos sásta ar an rince damhsa a lot happier for me, anyway on the dance floor ag baint taitneamh as agus just gach duine ar chomhchéim everybody kind of on an equal footing rather than saying, oh, this person is here because they're important. You know, fiú an an focal é fhéin, veep, a veep sin sa Spáinnis, deireann siad veep, ní deireann siad VIP here in Spain. but VIP very important person. Bhuel, nach bhfuil gach duine tábhachtach, you know? And, again, if people are willing to pay money to go into X, Y or Z, ultimately with anything you get better experiences if you pay more, bíonn taithí níos fearr agat má tá tú ag iarraidh nó má tá an t-airgead agat chun íoc níos mó, sin ceart go leor, ach níos mó just níl mise ag iarraidh a bheith ansin. I'd much prefer when everybody's kind of on an equal footing and just it's not, I don't care if you're president or if you're a beggar, everyone's the same, tá gach duine ar chomhchéim in áiteanna cosúil leis sin, domsa. And you know, if people want to have their VIP zones, má tá daoine ag iarraidh na VIP zones a bheith acu agus rudaí a dhéanamh leis sin, sin ceart go leor, níl mé ag tabhairt amach fúthu ach I wouldn't even enjoy it, I think, you know, like bheadh mise, I bhfad níos sásta ansin ar an trá i Monaco. An bhfuil trá i Monaco? Ceapaim. Tá sé ar an gcósta ar aon nós. I'd be a lot happier on the beach in Monaco le cúpla buidéal beoir agus beagáinín bia a cheannaíonn muid ón ollmhargadh, le mo chairde, ag éisteacht le píosa ceoil, listening to a bit of music and having a beer from the supermarket or a sandwich from the supermarket than I would be sitting down at a really expensive, fancy restaurant where everything's just a bit fake, áit a bhfuil gach rud beagáinín bréagach. Agus ní mar sin le áiteanna eile, mar shampla anseo sa Vale is aoibhinn liom ithe amach, I love eating out here and I love doing different things and more than happy to pay money for different things, lán sásta íoc as rudaí difriúla ach áit éigin cosúil le Monaco ceapaim go bhfuil sé beagáinín difriúil anseo sa Vale, fiú in Éirinn you know faigheann tú má tá tú ag íoc níos mó airgid faigheann tú rud éigin níos cool, you get something that is cooler and better and better quality caighdeán níos airde ach. Áit ar nós Monaco arís, ni raibh mé riamh ann, I was never there, so maybe I'm not right, seans nach bhfuil an ceart agam ach ceapaim just go mbeadh sé, an méid sin saghas fakeness ag baint leis, there'd be so much fakeness kind of connected to it and so much posing mar a deireann muid ar ais in Éirinn agus ceapaim gur rud fíor Éireannach é gan a bheith ag iarraidh an rud sin a dhéanamh, it's a very Irish thing maybe not to want to get involved with that or not to be doing any of that. Ar seo ab fhearr liom dul lá éigin, tráthnóna éigin, just chun siúl timpeall? Má tá mé i Nice, mar shampla, tá Nice an-chóngarach. Tá Genoa agus Turin sách cóngarach freisin, ceapaim. I think Genoa and Turin, b'fhéidir ní Turin ach cúpla cathair ansin ar an taobh Iodálach, on the Italian side that aren't too far away from Monaco. So I'll definitely go some day, le cúnamh Dé, hopefully, with help of God, agus siúl timpeall na háite agus an traic a fheiceáil, sin dream domsa, sin brionglóid domsa. Jeez, níor mhaith liom a bheith i mo chónaí ansin agus just an méid daoine, an méid paparazzi. Actually, ceapaim gur chuir siad cosc ar an paparazzi blianta ó shin i Monaco agus sin fáth eile go bhfuil na tiománaithe ansin just ní féidir leat photo, ní féidir leat grianghraf a thógáil de dhuine éigin gan an saghas cead uathu, so without kind of permission. from them ach eh yeah níl fhios 'am níl fhios 'am b'fhéidir go bhfuil sé níos fearr mar ar ndóigh a lán daoine taitníonn sé go mór leo they really like living there a bheith ina gcónaí ansin ach a dhuine so an top feature there as well níl aon spás ní cheapaim go bhfuil mórán páirceanna ansin ach b'fhéidir nach bhfuil an ceart agam aon duine níl fhios 'am b'fhéidir go raibh cúpla duine anseo ag éisteacht le Gaeilge Weekly go raibh siad ansin

is dócha, agus chuir sé sin mé ag smaoineamh beagainín, it just made me think a little bit about those kind of places where it's not so much about what you're getting, it's about how you look and how other people are looking at you agus an chaoi bhfuil daoine eile ag féachaint ort agus mar sin de. But yeah, as I said, I've not been so who knows, ní raibh mé ansin. But you know, even a lot of places in the Mediterranean, Marbella fiú an rud céanna, bhí mé i Marbella agus tá sé cosúil le sin agus arís níl aon craic i VIP zones i Marbella nó aon rud

acu. But yeah, Lando Norris won the race, it's unbelievable if you've never seen the Monaco Grand Prix. The race itself, an rás é féin, níl sé rómhaith mar tá sé an-deacair chun overtake a dhéanamh agus níl mórán spáis ansin ach just tá siad ar na sráideanna i Monaco and the layout hasn't really changed, níl an layout, níl cruth an track, the shape of the track hasn't changed, níl sé athraithe le 50 nó 60 bliain, níos mó. ná sin actually, so an an-cool just to see an onboard lap during qualifying when they're pushing the limits nuair atá siad ag brú like right as far as they could cé chomh fada is gur féidir tá sé an an-mhaith agus dochreidte nach bhfuil níos mó like nach bhfuil níos mó taismí ansin is dócha that there's not more crashes there agus nach bhfuil níos mó timpistí ansin

decade, any era, and all the eras kind of different but the same layout really, tá an layout céanna, it hasn't changed much, níl sé athraithe mórán, cúpla rud anseo is ansiúd, a few things here and there, just maidir leis an tsábháilteacht and safety agus, aye, slándáil na dtiománaithe of its security and the safety of the drivers ach seachas é sin really, mar an gcéanna le blianta ó shin nuair a thosaigh sé i 1929 ceapaim, nineteen twenty nine I think was the first one there.

barriers acu agus regulations agus rudaí difriúla agus freisin tá a lán reclaimed land acu ansin, tá a lán áiteanna b'fhéidir agus bhí uisce ansin, bhí an fharraige ansin deich nó fiche bliain ó shin ach anois tá siad cosúil leis an Ísiltír, like the Netherlands kind of taking back, ag tógáil cuid den land, den talamh sin ar ais. So tá sé sin suimiúil freisin. But yeah, it's kind of made me think as well because now we're in the European part of the Formula One season, you know, na, na rásanna idir anois agus mí Dheireadh Fómhair, nó mí Mheán Fómhair ar aon nós, beidh siad ar fad ag, bhuel, beidh siad ar fad seachas ceann i gCeanada, apart from one in Canada in a few weeks, beidh siad san Eoraip. Mar, ar ndóigh, ní bhíonn an aimsir rómhaith. Caithfidh an aimsir a bheith go maith really le haghaidh F1 nó caithfidh sé a bheith te. Muna bhfuil sé te ní oibríonn na boinn, the tyres don't work if it's not hot. So bíonn, you know, gach ceann, Silverstone sa Bhreatain agus san Iodáil, Monza agus Imola agus Barcelona agus Monaco agus an Ísiltír, Zandvoort ansin san Ísiltír, in Holland, the Zandvoort track. Bíonn siad ar siúl, na rásaí sin, idir mí, mí Bealtaine, really, agus mí Mheán Fómhair, mí Dheireadh Fómhair. So, mar gheall air sin, beagnach gach deireadh seachtaine, tá mé ag féachaint ar an teilifís agus, you know, ag feiceáil áit éigin timpeall na hEorpa, seeing somewhere around Europe and it's kind of giving me a bit of Wanderlust, Wanderlust, sin an focal, nó Wanderlust, is dócha, i mBéarla, em, to maybe go on a big European trip again next year. I don't think I'll be doing any big travel or any big trips again this year, one or two here and there,

go on one big trip make sure I get it done for two or three months maybe around Europe again timpeall na hEorpa arís rinne mé turas an-mhór bhuel an-mhór ar feadh dhá mhí timpeall na hEorpa i 2022 kind of backpacking around on a bit of a shoestring budget ní raibh mórán airgid agam ag an am ach I did it rinne mé é and I survived it I survived it just about ah no not just about bhí mé togha ní raibh aon bhí mé actually chuir duine ceist orm le déanaí, an raibh aon fhadhb agat? You know tusa ag taisteal dhá mhí i 2022, deich dtír difriúil, ten different countries, an tSoirb, Bosnia, an Chróit, Montenegro, em, na tíortha sin, an raibh aon fhadhbanna agat, an raibh eagla ort ag aon phointe agus ní raibh, ní raibh. Now, ar ndóigh mar fear tá sé i bhfad níos éasca as a man, As a lad, I'm not a man, I'm a lad, I'm a boy Mar bhuachaill, tá sé i bhfad níos éasca I don't want to make myself sound old Bhí mé ag iarraidh cur i gcéill go bhfuil mé anois ana-shean Tá sé níos éasca, ar ndóigh, mar bhuachaill Ach mar bhuachaill, ní raibh aon fhadhbanna agam Nó ní raibh aon phointe inar mhothaigh mé míshábháilte.